leis an scéal a scaipeadh faoin domhan mór. B'iad na príosúnaigh a chuidíodh in oifig an chinsire a bhíodh ag smugláil litreacha i ngan fhios do na húdaráis. Tugadh ceapairí do na príosúnaigh a ligeadh saor tar éis na cúirte, le n-ithe ar a mbealach abhaile. agus cuireadh litreacha i bhfalach sna ceapairí seo. Uaireanta, ní raibh ag teastáil ach plámás leis na Gardaí. Ó am go chéile, chuireadh an Coirnéal Heygate Lambert malairt gardaí ar dualgas, agus iachall orthu gan glacadh le breab ná le geall ó na cimí. Ach is cuimhin le Seán T. Ó Ceallaigh na gardaí nua ag dul i mbun oibre.
Ba í an chéad cheist a bhíodh acu, beagnach i gcónaí, 'Cá bhfuil na diúlaigh Éireannacha atá ag tabhairt amach na mbreabanna? Sin iad na blokes a ba mhaith linne a fheiceáil.
Chuimhnigh Joe Good, Éireannach de bhunadh Londain, ar chomhrá a bhí aige leis an gCoileánach faoi na cúrsaí seo. The nicest thing about the British soldier is his corruptibility. Yeah, he's the finest flower of English civilisation. That's it, every Tommy takes a bribe like a gentleman.
Faoin am seo bhí céad ceathracha dó cimí faoi phionós sa gCampa Thuaidh. Ach ar an 9ú Deireadh Fómhair scaoil an Rúnaí Baile a ghreim agus ligeadh do na fir ar fad a dhul ar ais chuig an gCampa Theas.

May the best man win.
Ar feadh tamaill bhí cúrsaí maith go leor agus chuir na fir an t-am isteach ar a gcomhairle fhéin. As long as it's not Seamus.
Bhí suim ag cuid acu san imirt fichille, thaitnigh cúrsaí stráitéise leofa. I measc na n-iomaitheoirí i gceann de na comórtais bhí Gerry Boland, fear a déanadh Aire Dlí agus Cirt de ina dhiaidh sin, agus Risteard Ó Maolchatha, an té a bhí ina Aire Cosanta sa gcéad Dáil.
Make your move, boy! We should have a time limit on this. Thuig Séamus Ó Maoileoin gur fear eisean a raibh dul chun cinn ann.

and it is no job for saints or scholars during a revolution any man, woman or child who is not for you is against you shoot them and be damned to them! Chuaigh mo chroí amach chuige láithreach. Dar liomsa, ba é Ó Maolchatha an laoch a dhéanfadh muid a threorú chun saoirse.
Is léir go raibh na ceannairí nua seo ag díriú ar an todhchaí. Is cuimhin le cime eile Joe Sweeney go raibh Micheál Ó Coileáin i gcónaí ag ullmhú don am go scaoilfí saor iad.

We smuggled in manuals of one kind or another and fellas were given instructions on what to do when they got home. Ach sul má bhí filleadh abhaile i gceist, chaithfeadh na cimí an fód a sheasamh go daingean mar bhí plean eile ag na húdaráis i bhFrongoch leis na laochra a cheansú. I mí na Samhna 1916, tháinig conspóid mhór chun cinn i bhFrongoch maidir leis an gcoinscríobh. Cé nach raibh an coinscríobh roimh an Éirí Amach, agus d'fhág sé sin go raibh cead ag an arm glaoch orthu siúd,
Does the right honourable gentleman seriously maintain that it is good policy to introduce into the British Army Men who are notoriously disloyal to the Crown. John Dillon, Member of Parliament.
Bíodh is go ndéanfaí comhaireamh na bhfear gach uile lá, is anois a thoisigh na húdaráis ag glaoch an rolla. Dhiúltaigh 200 Gael an rolla a fhreagairt, áfach, agus cuireadh faoi choinneáil sa gcampa theas iad. Chuaigh siad ar stailc ocrais

Tar éis drochbhia Frongoch le sé mhí, ní raibh mórán tíocht aniar sna fir. Tar éis sé huaire déag agus fiche, fuarthas dearbhú ón Dr Peters go raibh naocha fear díobh ag éirí an-lag. Cuireadh deireadh leis an stailc agus ligeadh do na cimí a dhul ar ais chuig a gcuid comrádaithe sa gcampa eile.

corpses.
I will have discipline. Bhí Joe Stanley ar dhuine de na cinnirí bothán. Ar ndóiche, is beag seans go ndéanfadh duine ar bith díobh sin aon ní a chuirfeadh comrádaí leofa in arm Shasana. Ina dhiaidh sin, d'fhan tromlach na bhfear ina dtost le linn an rolla.